undesirable among the among brethren among eh, ebe a na-agbakọ among ihe anything eh, eh, that is not desirable ihe na-ebute ọgbaghara ihe na-ebute katakata ihe na-ebute mgbasasa nwanne hụ nwanne ọ na-arọ ya anya even alụgide ọgụ alụruo na chọọchị deacon nọrọ taa elder anọ taa eh, reverend anọ taa na-ele onye na-esa na-elesa asa na-elesa nwere na ana nwe na-abịa ka bibia nso onye si na meeting ka ọ na ha ya gbapụcha na all those things are undesirable situation e no good so uh, that is what precipitate means and we are saying that e no good

advocate hmm? asọ m advocate ihe ọ bụla ọwụ ya were de ọ gara maka a na-eblo in this section of ground. So, um, all we are saying is that you know good. But I thank God. I thank God for my people. In fact, eh, I Chineke Namrem because the responsible people, the men of integrity, how everybody because ọ na-adị mma sometimes anọkọtakwana asọkwa emokwa onye ahụ na teke ya ọta m na emekwa ihe ndị onye ọbụla marakwa ka ihe si gakwetụ ndị ọ ihe mere eme somehow so abịazie now I can see people now coming back trying to build trying to come together trying to forget about mistake trying to say nwanne nna hapụ ihe mere eme ya ihe tara n'abalị ya wụ anwụnta mana onye ahụ echekwala anwụ be nwa ya nye ịsawa anwụnta aṅa nye lakpa aṅa bịa gbaa aṅa gbaa aṅa gbakashịa ahụ ma ọ wee bụ emee n'abalị nwa ahụ na-esi nna agịrị m egbu ya nche m ka ọ wụrụ anwụnta nwanne ebu nweta gị n'abalị nke ị na-arahụ ụra enwere ike mgbe iji kere mere ebe emee ya ụwa dịka a na-ekwu ịma that hit track oh, this hit track called participate no good in he that hit track himself uh, uh, you see this one you are seeing now this is akalekpata ego is among the track right but this participated which is a hit track because ndị Igbo si na atọkpọ echefuo ofu ya

nobody is offended nobody is and nobody is abara but him na-etiwe egwu aka m bike kpọga ahụ okechukwu nwanne i gbuola ị gbalila bọọlụ elu ị sị a na-eme meeting ị ga-eso na-agbali bọọlụ elu i butere mgbasasa anyị ga-egburu gị ewu mara mma nwanne egwu ka m na-eti nwee ihe mere but ihe mana ndị track na is all about super adages atụtụ ilu ọ ihe m ji atọchiji ya so nwanne atụtụ ilu ji eji ma dị na track music unu up to 30 adages atụtụ ilu 30 nna egwu kara aka nwanne ama m na ị ga-abịa n'ụbọchị ahụ and Chineke ga-emere anyị ihe ọma ụmụ Igbo biko ebe ọbụla ụnụ nọ pụta n'igwe bịanụ kwado nwanne ụnụ nwoke na ihe ọma nke m na-eme ma nyekwa aka n'ịkwalite omenala nakwa asụsụ Igbo udo dịrị ụnụ date is Saturday the 19th of march 2022 time is what 7 pm i don't do any time but time I'm, eh, eh, if you go to the flyer ị ga-ahụ that ihe dị na flyer there what um, 5 pm that was a mistake from the uh, uh, um, uh, designer but anyway otu ọbụla o si dị ọ nwere ike ọ ma mistake wee nke ya mana emechazie ya anyị conclude no need of editing ka anyị hapụ ya taa but ihe m ga na-agwa onye ọbụla 7pm because a ga na-eme preparation immediately ọ kụọ 7 kpakam nna anyị ekpee ekpere bido onye de ya ya bido nga ya esoge nga anyị umedoro I don't wait. I love time. I love working with time. So, um, esi I thank God ekele m Chineke maka ụmụ Igbo ndị mmadụ ihe m na-eme ụma na ihe m na-eme awụdị all about Okechukwu Orege Mezaya na-agụ egwu for him and his family na ọ na-eme business ya ekele m Chineke na ndị makwa that na m na-akwalite omenala na asụsụ igbo ọkwa e nwere ihe anyị na-eme igbo anyị na-eme igbo language class ụmụ anyị ga na-amụ igbo a na-eme igbo language class na class zoom ọ dị mma fine ọ maka but ọ bụrụ na o nwedị e, onye igbo o nweghị egwu igbo onye na-eme ihe igbo na-agụ egwu igbo na-eji na-agụ egwu igbo eme ihe omenala igbo nwanne ọ ga-ara ụmụ ya ahụ ịmụta ihe ihe gbasara ihe igbo ọkwa ị ghọtago echetara m echi anyị gara mmemme ofu nwatakịrị abịakwute m na-asị m uncle why is it that eh, ebe ọbụla ndị igbo na-eme ihe unu mgbe unu na-akụkwa egwu the same egwu a anyị na-akụ na be anyị ele ihe unu ejidị akụ egwu igbo ma unu na-eme mmemme m mee ya ọ ghọta na maka ekwu ntakwu imo ndị igbo na-abịa na bete mgbe ya mere ekele dịrị chineke na ndị ghọta na ihe m na-eme ọkwa ịkwalite omenala na asụsụ igbo eh, asụsụ igbo na ọkwa ka e ji wee mara na obodo marakwa na enwekwe ndị nwekwere talent ihe a dịka esi eme ya na be anyị na enwekwe ndị ma ka esi eme ya n'ala igbo na obodo a ekele dịrị unu niile nwunne ama m na ị ga-abịa nwunne hei nwunne nwunne hei ama m na i jikere na ama m na ị ga-abịa ka awụ dị ike ma ị ga-abịa ha si gara mata tara matumotumo kamakrmakirmatititinana samsung iphone motorola kankroma mix together ị ga-abịa hmm? Eh, chukwu ga-agọzikwere ka ama na chineke wepụta gwele gị ihe niile ị ga-eji abịa nye m ego ụbọchị ahụ m gwuru eti na akpa m ji azụ moto zụọ ụlọ zụọ na akọ akọ ọ wụ onye gị ga-enye m onye ga-enye m ya ọ wụ ma agbara ga-enye m ya ọ nga ka chineke ga-eji agọzi n'ụbọchị ahụ o oh, ngwa nwanne eh, remember on Saturday it's actually 12, 12 uh, eh, is on Saturday 19th of um, March 2022

onye obi ebere mere anyị ebere zipụtara anyị ihe anyị ga-eji wee bịa n'ụbọchị ahụ wee gọzie m adị gọzikwe gị gị ka ị na-ala ị ga-alarụkwe larụ n'udo ka ngozi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na na ịdịkọ n'otu nke ọ na-eji wepụta ego dị